Pali malipoti amene atipeza ochokera maboma ambiri mu dziko muno amene akufotokoza kunena kuti ana ambiri makamaka aku primary school ayamba kubwezedwa ku sukulu komanso ena sakupitako chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika m'masukulumo powakakamiza ana kuti azira- azilipira makobiri uh, opambana mwina 5000 Izi zikuchitika maboma a Mangochi, Zomba, Blantyre, uh, Mwanza mm, machinga mulanje thyolo ndipo ana ambiri akukakamizidwa kuti adzipereka ati ndalama ikuchedwa kuti development fund ana ambiri ndi osauka kwambiri ndi chifukwa chake mwina ambiri simunamumvese bakiri muluzi bakiri muluzi poyambisa sukulu ya ulere anali ndi cholinga paja anadziwa kuti iyeyo anabadwira kumudzi akuwaziwa anthu timanena kunena kuti president kapena mtsogoleri wina aliyense amayenera kuti asanafike pamenepo azikumana kaye ndi mavuto olo kumangidwa azimangidwa aziziwa kuti kodi zimakhala bwanji president ongomusankha ochokera kwina kwa chataya adya sausage sangaziwe mavuto a anthu lero chifukwa cha chikhalidwe chimene ali nacho mtsogoleri wathu amene alibe welfare ya amalawi chikuzunzisa ana ambiri madera ambiri ku- kuphatikizapo kumulanje makamaka kwa njeza pa njeza skulu maziphunzitsi apamenepo amazitenga kukhala ngati popeza sukuluyo ili pa boma pa mulanje mwanjeza mmene munachokera boni kalindo ndiye kuti anthu onse akumeneko ndi ochita bwino mudziwe kuti akuti kuli ana ena ochokera kwa gulumba kwa mangani ochokera kwa lomo kwa ekhamuni ochokera kwa chisinkha ana ambiri ndi osauka ngakhale apa boma pompo amwanjeza momo kapena ku sizilaini ndi kubushi sangakwanise kuti anthu azikalipira ndalama yokwanira 6000 5000 kuphatikizaponso ya mayeso kuphatikizapo yotumiziranso mayeso ati kumanena kuti aliyense azipereka uh, 500 ndiyenso ya bando 500 yokuti bando yokuti mukhoza kugula ya 100 kwacha koma ayi ndithu mukumakakamiza ana kuti azipereka ndalama zambirimbiri chikhalireni ana awo ndi osauka kodi tu tikanena kuti boma ili likuwaonesa anthu nyekhwe sitikunena yekhayekhayo wakumuzi tikunena ngakhale olo ogwira ntchito m'bomamo kuphatikiza pamulanje pabomapo apa pasowa mazipa Anthu ambiri anakhala akundinena ine, kunena kuti ameneyi ndi wamisala, ameneyi akulimbana ndi boma, tikukaniza kutenga madzi kuchokera ku Mulanje kupita nawo ku Blantyre. Lero mwandikumbukira? Mwakumbukira tsopano mawu anga ndikumakuwuzani nthawi imene ija, kunena kuti inu abomawa akukunamizani, akufuna akupangireni bizinesi. Madzi awa zimene akunena kuti aziyimitsa munsewu ndi kumapatutsa kuti muzimwa, ndi zonama. Lero Mulanje akutha 2 weeks, Mulanje pa bomatu. 3 weeks opanda mazi phiri lija aliyamwa imwamo mazi aja ayamwa imwa ulendo nawo ku Blantyre so kawirinso tili ndi mining company imene ikuba bauxite kumeneko mu zina la mwana wa president ndi azinzache ndi president chakwerayo akuba kumeneko bauxite kumamutumiza uh, maiko osiyana siyana mazi aja kapena beauty ya mulanje mountain ija yayamba kutha koma izi tinakuuzani koma simunandimvere kunapangidwa pakana kampeni makamaka anthu andale kundichita dikampeni ineyo kunena kuti amene iye akapitiriza azalanda boma lerotu ndi izo ku Mulanje mazi pachitakale palibe kwakumwamba kulibe kulikhubula kumene kulibe pa bomapo ndiye jerejere amene alibe chimbuzi cho- cho- cho- chosakumba cho, amene chimbuzi chokumba ndiye kuti akumapita mu tiyi paja tazunguliridwa ndi tiyi wachitakale Esperanza uh, komanso uh, khokhola la bushi ndiye kuti anthu akumapita kumeneko nthawi zina kusamva si bwino osamakhala ngati mmene mukupa akupangira ameki muzimva munthu akakuwuzani meki yayambisa chigawo fezi namba 3 tinkaona ngati fezi imene ndiye ikhala yabwino koma ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti ndalandira malipoti ochuluka odandaula anthu aku Mangochi anthu aku Chikwawa ku Nsanje ku Mwanza ku, ku Thyolo kunena kuti ifeyo sitikulembesa ena afika saizi ndithu wa nrb uja kutchola cha nzika cha munthu ati asamuvutise ena afika dzulo lija 9 okoloko asanasegule pamalo kumadabwa kunena kuti kodi I thought munthu umachita learn through mistakes kodi the previous grey areas zimene anthu anazidandaula mu phase 1 ndi 2 you want to tell me kunena kuti ameki kapena anrb simunazikonzebe zinthu zija pakana lero anthu akuzunzika koopsa kuti akalembese cha nzika komanso akalembese mukaundula wa chisankho kumene zinthu zikutheka ndi ku Lilongwe amene olo wopanda cha nzika akuwalola kuti azikalembesa chifukwa kumeneko ndi kwawo kwa president kwawo kwa anabelo kwawo kwa onse amene akuyendesa kapena akulitenga zikoli ngati ndi lawo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti chisankho ichi mukanakhala ena anzeru kapena tikanakhala ndi mtsogoleri woganiza amene sakuona makobiri chabe akuona tsogolo la ziko lino Tikunenatu Anamapemphapemphayi akanakhala atanena kuti apapa tiyeni tiyambirenso kawiri ndi cholinga kuti ufulu umene amaulankhula pa TV uja kuti aliyense ali ndi right to vote zimveke he must walk the talk osakhala zonamizana zimene zikuchitikazi ayi lero ndinu muli busy ku nkhotakota ku kampu yanu kumene kuli machine ya simatimatic kuti ndi cholinga kuti muzabere basi ndafuna ndikuchiteni encourage inuyo ameki ndi inu a mcp kuti pangani zotheka kuti muzaberedi chifukwatu inuyo popanda kubera simungawine ndipo ichi ndikusimikizireni olo zitavuta zitatani inuyo kuyima ndi mapurezidenti ena simungawine koma inuyo pulogalamu yoberayo muyibere ndipo kuti kuberako mubere mwanzeru chifukwa nthawi zina munthu wokuba umakhonza kuti kunyamuka kuti ukabe koma mo- ku- malo mwakuti ukabe umabedwako ndi iwe ndiye musaone ngati amalawi sakudziwa zonse zimene zikuchitika ineyo sindikukhulupirira sindikumvesa kuti makamaka chikuvuta ndi chani Inuyo a mcp komanso inu a mec ndikufuna ndikuwuzeni kuti ma mistake amene mukupangawa siku lina muzachita regret chifukwa chisankho chimene sichinachitikepo muziko lino la Malawi ndi ichi mukuchiyendesachi chisankho chokhala ndi mavuto osiyanasiyana ma challenges sokailo tili ndi amalawi ena osazindikira mmamizimu mwalowa anthu amene akumanama kuti "Ah, tafuna tikutengeni tikupaseni ndalama za mukulu iyayi ife timabwerekesa ndalama ndiye mubwerese chanzika chanu iyayi amfumu akuyitana kuti tikalandire ndalama ndi aliyense amene afuna kuzalandira abwerese cha nzika komanso chovotera muli mafilimu ambirimbiri mafilimu amene akuchitika kuchokera ku boma ndiofunika amalawi musamale kwambiri nthawi zina kususukira ndalama muzaphesa ana zili ngati zomwezi zolandiralandirazi chonde musamangolandira chimanga kuchokera kwa wina aliyense musamangolandira mpunga kuchokera kwa wina aliyense zinazi zimakhala zochokera ku midima zimene muti muzaphese nawo mtundu Mautsogoleri ena amene mmawaona pa dziko lapansili si mautsogoleri ochokera kwa Mulungu. Komanso ma calamities amene timakumana nawo, nthawi zina zivomerezi, nthawi zina mvula, mvula imene imabwera nthawi zina yoononga iyi simachokera kwa Mulungu. Ndikutha kuona usiku ntagona Mulungu akundiuza kunena kuti auze anthu anga apemphere kwambiri. chifukwa mu dziko lanu mubwera chivomerezi. Chivomerezi chimenechi chidzaononga and ndi chokonzedwa dala ndi andale. Chivomerezicho akufuna kuti chidzakaononga inu anthu mudzathamangire ku boma, mudzathamangire kwa purezidenti kuti purezidenti uyu ndi wabwino othandiza, mudzayiwale mavuto onse amene mwakumana nawo ndi cholinga kuti mudzamuvoterenso. Mukuyenera anthu opemphera genuine mupemphere ndikutha kuona chivomerezi chikubwera kuchokera kumawa kupita kumadzulo ndipo ndikutha kuona anthu nyumba zawo zitawonongeka kutachitika zinthu zimene sizinachitikepo muno m'malawi ndiofunika kupemphera kwambiri especially nthawi imeneyi yazisankho iyi kuchitika zinthu kuchitika imfa anthu achitidwa kidnapped anthu ena aphedwa chifukwa wina akufunisisa kuti asachoke pa mpando koma mulungu yemweyo ndimuziwayo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi akukanisisa ndipo akuti ndi mistake yayikulu ngati sakuziwa ati ndi mistake yayikulu kuzatenga boma ili mwankhanza ndi kuzabera chifukwa muzakabera Mudzakumana ndi mbonaona za Kipingo. Mudzakumana ndi mavuto amene simunaaonepo ndipo mudzachita regret kuti tinkaberanji chifukwa Mulungu wakuchitani reject. Uwu ndi uthenga umene ndikufuna ndikuuzeni mamawa uno inu nonse amene mukutanganidwa ah, ndi simatimatick machine kumapanga makampu, kumapanga mafilimu, kumafuna kumagula za nzika, kumafuna kumagula zovotera za kumeki, kumaagula anthu ndi ndalama ndi cholinga kuti mukawinenso zisankho zimene zikubwerazi. Makamaka ku Central Region ndi kumene kuli mchitidwe umenewu of course maderaso ena zimenezi zalowalowa amalawi kumene muliko chenjerani muzakaona anthu akubwera pakhomo panu ndikumakuwuzani kuti tiyeni kwa mfumu kapena ife tatumidwa ndi bungwe tabwera kuti tizakupaseni ngongole tiyike mmakhadi mwanu masola muzanzika zanu musamale kwambiri osalola zimenezo osalola kwina kulikonse osalola akukuwuzani kuti abwerani tizakupaseni ngongole koma aliyense obwera abwerese chanzika ndi chovotera ziwani kuti nkhondo ija ndi imeneyo amalawi nthawi zina munthu umafa chifukwa cha chipisi ndi kanyenya osapanga chibwana anthu awawa ndi ma mafia ndikupempheni inuyo ma authorities kunena kuti taxpayers money muziyiononga moganizira poona kuti economy yathu sili bwino ndikumva chisoni kunena kuti atsogoleri a dziko lino both the president and the vice mukuononga taxpayers mukuwononga ndalama za anthu amalawi osauka pa zinthu zopanda ntchito mukanaganizira kuti kodi maulendo amene tikuyendawa omayendayenda kaya ma- misika kaya ndikumaotcha nawo zimpwete zimenezi zikuthandiza chani kodi ulendo umene tingayende umene ukupindulira amalawi chani zonsezo munayenera muziganizire Munayenera muone mmene anthu akuvutikira, mmene anthu akufera, mmene chakudya mmene chasowera kuno ku Malawi ndi kutenga tax payers money, convoy yochuluka ndi kumangoyendayenda basi ndi kumagula masamba ndi kumangoyendayenda kumaotcha zipwete. Ah, akuluakulu sitili serious. Inu enanu ndinu anzanga koma kunena chilungamo kuyaluka kwa inu ndi kuyaluka kwa ine. Anthu akamakunyozani kuti atamuoneni uyu zipanga iye inenso ndine woyaluka akamatinena kuti taoneni nzake ndi uyu akudusa apayi ana madrama okhaokha zikupangika zitu ndi za drama inenso ndimapanga manyazi ngati kuli munthu amene anakondwera mutasankhidwa inuyo nalitu ineyo koma sone zimene zikuchitika za anthu ambiri akutukwana anthu akunyoza nkutheka kuti ena amakuchemererani kumanena kuti iyi koma bwana mukuvina bwino iyi bwana pakana mwafika saizi yowotcha zimpwete iyi bwanatu mukuchita bwino mukusiyana ndi ena aja atokunamizani vuto la andale mmafuna muziuzidwa zonama koma mapulogalamu enawa achimwene anga mukupanga mukanawasintha mubwerese mapulogalamu bolatu iyi mwayambayi yomagawa feterezayi koma nanga feterezayonso mukumugawa pansika mukanalowa naye mmidzi chifukwa mmenemu ndi pamene muti mudyemo bonasi anthu akukondwererani kwambiri koma fetereza kumakamugawa pansika ah, zili ngati kugula nkhuku yokaweta pansika popeza simaswetsola mazira ndi ana Uzi ndi uthenga waulere umene ndikupereka kwa namadrama nzanga mmawa uno. Pajatu ine sindimaona kuti ati uyu ndi ndani ndimangonenabe chilungamo chifukwa ine mmene ndimamuziwira nzangayo ndi wanzeru kwambiri koma zimene zikuchitika tsopano ndi zosiyana ndi zimene amalankhula 2018, 2019, 2020. Anzanga ndimakukondani koma sinthani sitayilo ya kayendedwe kanu. Anthu ambiri a. akukudandaulani anthu ambiri akukunenani ndiye ndingochita lipoti kuti anzanga a Mayimweneni sinthani kachitidwe kanu ndipo mukanapita mukanakhala kuti mukuyenda ulo kupita mundende nthawi inoyo andale inu munayenera kuti muzipita mundende muzikaona makondishoni a anthu mmene akukhalira kundende ndamva chisoni kwambiri ndipo ndikupempheni inu a vice president kuti tapitani ku Zomba prison mupite ku maula mupite ku chichiri makamaka kuzombako ndiye kuli wesi tikunena pano pa OC wakumeneko akumenya as- akaidi koopsa kusecha mwankhanza tikunena pano maselo onse a first offender atsekedwa atsekedwa no window mulibemo ventilation tikunena pano pa dzulodzuloli akaidi okwanira 8 anakomoka pa zomba prison zomba prison ija inamangidwa kalekale ma 18 chakuti yong'alukang'aluka imene iti izaphe anthu ija ndipo kuli anthu ochuluka kwambiri ndikanakupemphani inu andale mukanakonza ma prison iwa chifukwa posachedwa pompanomu ndi mukalowe ndi inuyo ndizomvetsa chisoni kuti tsiku la lero tikukhala ngati tili mu one party system komanso ulamuliro wa Welensky umene anthu ankazunzika kwambiri Simungakhulupirire kuti lero wina wake angakhale mu ofesi mwache ndikulamula kunena kuti kasekeni ma window chifukwa akuti ati anthu ena akumagulisa chamba, akumabweresa ma foni, chikhalirecho chamba ni ma foni izo kaya any business imabwera chifukwa cha anthu ogwira ntchito ku prison konko. Ma warden ndi amene amabweresa katundu ameneyu kumubweresa mkati, lero mwakaseka ma window. Inu amene mmapanga za ufulu, tathamangirani ku Zomba prison mukaone mmene anthu akuzunzikira, no mpweya, akulephera kupuma anthu asekeredwa ma window okha, ma window awo. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.